Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekele m nụ hmm? asị m nụ nnọọ na nnụnụ TV and comedy o nwere isiokwu anyị ji wee bịa taata kedu ife bụ isiokwu ahụ iji ụgwọ iji ụgwọ? O nwere ihe ị ga-eji ụgwọ ka ọ bụrụ nke gị? O nwere ihe ị ga-ejigide ụgwọ wee ruo ọ bụrụ nke gị? Ya bụ isiokwu anyị ji wee bịa taata iji ụgwọ nakwa o nwere ihe ị ga-ejigide ụgwọ ahụ wee ruo ọ bụrụ nke gị? na-atụfughị oge tupu m gaa n'iru wee tọghe iji ụgwọ nakwa o nwere ihe ị ga-ejigide ụgwọ a ruo ọ bụrụ nke gị ee mma gaa n'iru wee kọwaranụ ọtụtụ ihe maka na e nwere ọtụtụ ụzọ e si eji ụgwọ maka na echeghị m na o nwere onye karịrị iji ụgwọ iji ụgwọ a na-eji oge ụfọdụ o nwere onye na-ebu obi sị ka ya jee jiri ụgwọ na ọ wụ ihe ọma mba o nwere onye ga-asị m kunye ya nwa ọjọọ ka ya kuru n'ihi na ya nwa mụrụ mba mana a na-akarị iji ụgwọ ada akarị iji ụgwọ nweghị onye apụghị iji ụgwọ okay em o nwere ọtụtụ ụzọ e si eji ụgwọ ị nwere ike kpachara anya kịta ihe asaa n'anya jee na shọpụ mmadụ jee goro ya ihe maka na i jirọ ego oge ahụ and o nwere ihe na-akpa gị and tupu i kunie jebe na shọpụ onye ahụ ije jee goro ihe ị marago na ọ ga-enye gị nwekwa nke ọ ga-abụ ị na-eje ka i jee tụọ luck ka ị mara ma ọ ga-adabara ya nwa inye gị ọ bụghị ihe ọjọọ mana tupu i jee ruo na shop ya o nwego ka i si wee kwado n'ime onwe gị ga-esi wee gwa ya okwu ka o nwee ike kwe and ka ụmụ ụfọdụ okwu a na-abụ biko nye m ihe a echi m bata ka m nye gị ego biko nye m ihe a ọga m bata ahịa mgbede ka m nye gị ego akwe mana ọ gị nwa jiri ọnụ gị wee kwuo ihe a ga-enye gị jikwa ọnụ gị kwuo mgbe ị ga-eji eweta hmm. onye a nenesie anya o nyebeghị ihe credit na mbụ o nyebeghị ihe n'aka na mbụ ọ sị ka ya nwaa gị nene ma okwu gị ọ bụkwa okwu gị i were ihe ahụ wee laa o ruo mgbede nwa inye ahịa ọ gaghị abata echi ya inye ihe ya dịka isi wee kwuo o nwekwara ụfọdụ a na-eji ụgwọ ịma na e, ịbata township maọbụ na village enwere ụtụ a na-akpọ otu obodo itoru ha n'ihe eji nwoke eme ma itoru ha na ihe eji nwaanyị alụ alụ were eme ịbanye gị n'otu obodo o nwere mgbe ọ ga-abụ ya ndị obodo be n'ụtụ iji ya mgbe ahụ asị ya bikonu ka ọ dị na izu na-abịa abịa ma ka ọ dị na echi iji ụgwọ ị bịa na yard na township onwe ihe ije si wee bata ndị yard enwe emergency meeting asị na a ga-atụ 5 500 ma ọ 1,000 dịka ihe esi wee gbara kwụrụ na malite mgbe dị ona ruo mgbe dị ona ka onye ọbụla weta 1,000 naira ya ibe gị akwụọ gị nwa akwụghọ akwa ịma na iji ụgwọ akwa ịma na ọwụ ụgwọ ka ọwụ ka ihe m na-akọwa e nwere ọtụtụ ụzọ esi ejikasị ụgwọ ma nke ihiri asaa n'anya wee jide ma nke ihighị asaa n'anya wee jide ma nke mmadụ dubara gị n'ime ha ncha niile bụ ụgwọ onweghị onye karịrị iji ụgwọ even obodo a mụ na gị nọdụ steeti gọọmenti na-eje borrow ego federal gọọmenti na-eje ebiri ego gbaa mbimbi nke obodo a mụ na gị nọ n'ime ya bụ naijiria ị na-anụrụ ka a na-asị gị na gọọmenti ọla abatara n'isi je eje ebiri ego na china ma ọ biri ego dị ebe dị ona gosi na onwe ndị karịrị iji ụgwọ mana ịnene ihe na-eme n'ụgwọ a na-eji eji ọtụtụ abụrụgo ndị ji ụgwọ atụọ ha n'arụsị arụsị egbuo ha n'ihi na ụgwọ ha ji eji ọtụtụ abụrụgo ndị ji ụgwọ a na-ethreat ha ọtụtụ abụrụgo ndị ji mmadụ ụgwọ fụ onwe ha na prison n'ọtụtụ afọ n'ọtụtụ ọnwa n'ime prison n'ihi na ụgwọ eji eji so ka ihe m na-achọ ịkọwa ihe m na-achọ ịkọwa bụ na amaghị ekwu butere amaghị asa mana ka m were obere obere ọ ga-abụ gị nwa ọbụ onye ọma na-ekiri vidio a ị ga-esonyere m ma ghọta point m chọrọ ihit si eskipụla vidio a ọ ga-adị gị mkpa and vidio a ị watchịa ya ọ baara gị uru kọwaa ihe kaba arụ share vidio a maka this vidio ga-esave nwanne gị somewhere onye nke na-akwado ije ji ụgwọ ma onye nke nọ n'ime in a mess of iji ụgwọ maka na ana m abịa eji nwaanyị arịpụta o nwere ihe ndị m ma kọwasịrịnụ mere ni ọ amaghị ekwu butere amaghị asa i ji hanụ ụgwọ ndị oyibo sị gị he who much is being given much is being expected from him or her that is the truth gịnwa ji ụgwọ ị nọ na at the gun powder ị ghọtago o nwere onye ara afall victim of iji ụgwọ mana it is your duty ji ụgwọ sị okay kee mbọsị m ma edeliva ihe a ụgwọ anyị kee mbọsị m ma akwụ ya kama ị ga-asị na ị ga-akwụ ya echi felu echi gwa ha one week ka ọ ga-abụ i weta echi ma nwanne echi a ma na eh, onye eziokwu gị o nwebeghị ebe a fụrụ ya n'ụwa anyị na-ekwu maka na anụ na-atọ ụtọ oge ụfọdụ na-ata anụ nkakwụ anyị na-ekwu maka na anụ na-atọ ụtọ oge ụfọdụ na-ata anụ nkakwụ i jide ụgwọ ọ oke na ọrụ dịrị gị maka na a sị na ọ ga-ejide aka o jide olu ọma maka na i jide ụgwọ ọ oke na ọrụ dịrị gị echela ka onye a bịa na-agba gị ya oke na ọrụ dịrị gị iji na-akwụ ụgwọ ahụ obere obere ọ bụrụ ya na ihe iji ma atụ kịta na i ji mmadụ 10,000 naira a na ị chekisiala ijide 10,000 naira a n'ọkpụrụkpụ jeje nye onye a na ọ na-afịa gị arụ ee i weta 1000 naira jee nye onye ahụ onye a nwere ike ghọtaba ya na ị na-agbalịrị ego ọ wụ eziokwu mana at that point ị na-achọ inye ya 1000 naira na-akwụ ya 1000 naira biko kọwara ya with every sincerity gwa ya nke bụ eziokwu sị ya lee n'ọnọdụ gị na-afịa gị arụ ịkwụ ụgwọ a 10,000 naira n'ọ bụrụ na gị nwee iweta 10,000 naira nye ya n'aka onye ahụ once ọ ọ ga-eme ya yanwa wọtafe gị ma ọ bụ na ị- ị- na ị bụ dịka mmadụ na-alaiki iji ụgwọ ji ọnụ gị gwawa ya sị ya biko na ya awọtakwala na ihe a bụ ịgbalịrị ego kama ọ ka ị pụta n'ụgwọ a i ji ya na o nwere any option ọzọ ịma ị nwere dan isi na-akwụ ya 1,000 ịfụ na ị kwụchara ụgwọ onye a bụrụ onye ṅụjuru mmiri ara afọ ọ ga-anabata ya na-ana gị ya 1,000 naira ma fụ ma ịfụ na ị kwụchara ya ụgwọ ya maka na onye ji ụgwọ ada enwe ada aṅụ mmiri tọba iko hapụkwa onye ahụ ị fụrụ na-eji ụgwọ na-aba mba ọ da aṅụ mmiri tọba iko maka na ụgwọ abụrọ ihe ọma mana o nwero onye karịrị iji ụgwọ Ọ gịnị ka m na-akọwa? O nwere ihe i jigidere ụgwọ n'ụwa a ka ego ahụ bụrụ nke gị. Ị ga-eji mmadụ ụgwọ onye ahụ anwụọ, o nwere onye ị ga-eji ụgwọ onye ahụ anwụọ. Ọ bụrụ na ego a dị ya n'obi i ji all the time all the time all the time even if at the point of mgbe onye a nwụrụ anwụ onye a ga na-agba gị the ụgwọ. O nwekwara usoro esi akwụ ụdịka ụgwọ ahụ. which I will not be able to tell you here now o nwere ike on my next video m kọwaa ka esi akwụ ụgwọ ahụ ị fụ onye ahụ abịa disturb debe gị maka na ị kwụgo ya the ụgwọ so wee bụrụ gịnị ka m na-akọwa ụmụnne m iji ụgwọ abụrọ ihe ọma mana ọ gị nwa ji ụgwọ ga-eme ya ahụ edoo gị doo onye i ji ụgwọ ahụ by ikwu eziokwu and by ịdị na-afụ na ị kwụrụ ụgwọ ahụ even if ka isi wee kwado maka na o nwero onye bụ Chukwu even if ka isi wee gwa ya ọ dabazighị ọkwa na oke na ọrụ dịrị gị bịa bịa remind ya sị biko nwanne m ọ wụ eziokwu agwakwa m gị na m ma-akwụ gị ụgwọ a echi mana echi a bụzi taata orugo ihe m tụrụ anya ya afụrọ m ya biko biko egbukwala m egbu kama m ma-asịkwa gị echi daa ya echi nye m otu izu mgbe otu izu agala m ma-amarịrị ihe emere ego a onye a ga-aghọta gị na ị bụ mmadụ ma ọ bụrụ onye ṅụjuru mmiri ara afọ so nwanne m anyị ejigo ọtụtụ ụgwọ anyị ji eji kwe mmadụ ike ị ma na iji mmadụ ụgwọ kwe ya ike ada eme eme maka na ọ wụ ụgwọ ka i ji ya ada eji mmadụ ụgwọ kwe ya ike ọsọgodi gị karịa onye ahụ ada eji mmadụ ụgwọ kwe ya ike ada eji mmadụ ụgwọ kwe ya ike so biko nwanne m ebe ọ bụ na ada agbagharị iji ụgwọ ị fụ onwe gị na i ji ụgwọ ọ wụ ụgwọ ndị yard ọ wụ ụgwọ nke i hiri asaa n'anya wee jie jide nke mmadụ dubara gị n'ime nke e mere business ya akụọ you have to pay back or balance back ee eh? ka baalụ were olu ọma sobe onye ahụ ma omume ọma ọ bụrụgodị sọ olu ọma were omume ọma ma olu ọma na-eso onye a na-agba m mbọ ịfụ na ị ga-akwụghachi ya ma ọ bụghị ya ọ ga-ebuga aka so biko nụ ụmụnne m aka m bụkwa nwanne nụ nwoke nnụnụ tv and comedy ị bịado na ihe onyonyo nke anyị na-eme ya na-efere ya n'iru akwụkwọ a hmm? anyị sị nụ kaba nụ arụ na-efolo nụ anyị anyị nọ na Facebook anyị nọ na YouTube anyị nọ na Instagram anyị nọ na TikTok o nwekwara alo i nwere ịtụ dee ya na comment section na o nwere uru ọ ga-aba na mụ nwe ke m ga-afụzikwa asị m nụ biko nụ daalụnụ nke onye chiri ya zere na ihe ejije nke anyị ga-eme echi na egwuregwu na ihe egwuregwu nke anyị ga-eme echi na nke anyị ga-ekwu echi ga-aka nke taa mma so kaba nụ arụ na-eso nụ anyị na nke dị n'iru ka ndewonụ daalụnụ